Bhí bliain iontach ag peileadóirí na Gaillimhe ach ar deireadh sháraigh orthu i gcluiche ceannais na hÉireann. Anois bhí na réalta contae ar ais lena gclubanna don fómhar. I mbabhta a haon chloígh Bóthar na Trá Cnoc na Cathrach, seaimpíní fé 21 an Creagán, Maigh Locha, fad is a bhí bua iontach ag réalta óga Chonamara, Naomh Anna Leitir Móir, ar Chathair Loistreáin. Chinnteodh bua amháin eile a n-áit sna babhtaí díbeartha. Cé acu foireann a thapódh an deis? Cárthach Bán Breathnach agus Seán Óg de Paor atá i mbun tráchtaireachta.

Trá anois a dhul chun cinn. Daniel O'Flaherty. O'Flaherty ag cuartú. Pas. Ceann sin buailte agus tá sí sin ag breathnú go deas ag Charlie Power. An-scór ar fad. Charlie Power an cumas sin aige. John Maher ag dul chun cinn, faighte ag Bóthar na Trá anois agus deireadh Charlie Power ansiúd arís. Charlie, stíl an tsacair aige sin thar an seastán. Labhair thar an seastán. Agus mar a raibh neart leaids ar an dá thaobh, leads ag imirt sacar roimhe, Charlie Power le Salthill Devon, ceann de na foirne is láidre anseo i nGaillimh ach an ceann sin tógtha go deas aige. Ceann sin ag Éamonn, ceann deas isteach sa spás agus déanta go deas ag Oisín, Oisín Mac Donnacha, pas cliste, an bhfuil an ceann sin cruinn, scór deas ag Fionn Mac Donnacha ach tháinig sé sin ar fad ón léargas agus an pas cliste ag Éamonn Ó Loinsigh. Chun tosaigh go dtí Mikey Culhane anois, tá dainséar ag baint leis seo. Tá luas faoi seo. Agus tá Cathal Sweeney sa lár, faighte ag Sweeney. Tá Tomo taobh amuigh dhó. Tomo ag cuartú cúl, cúl! Faighte aige. Bhí a fhios ón soicind go bhfuair sé an liathróid. Agus Tomo ag críochnú go láidir.
Yeah, fíor scór ansin agus scór maith foirne a bhí ansin. Cathal Sweeney leis an liathróid anseo, cuireann sé trasna í, ní raibh ach Rud amháin ar intinn Tomo agus sin an liathróid a bhá san eangach. Rinne sé go maith ansin, níor thug sé seans ar bith go deo. Ón fad le Warren. Warren. Ceann sin scaoilte taobh istigh acu. Oisín Mac Donncha. Oisín. Casfaidh sí sin. Beidh sí sin go hálainn ar fad ag Oisín Mac Donncha. Scór a bhí ag teastáil ach scór gleoite agus na scóranna atá faighte ag Naomh Anna Leitir Móir. Tá an-chaighdeán acu, tá an-scór faighte acu. Ardchaighdeán agus is dóigh liomsa go b'in é an scór is fearr atá faighte acu go dtí seo inniu. An greamú san aer ag Ciarán Ó Catháin ach an scór sin, bhí triúr nó ceathrar timpeall air.
Tig Daniel O'Flaherty le ceann sa gcéad leath agus ceann sa dara leath. Scór deas agus tá O'Flaherty ag imirt go maith. Sweeney, Mannion. Tomo arís. Tabharfaidh sé faoi. Tomo An-scór ar fad agus nuair a bhíonn Tomo Culhane go maith, bíonn sé an-mhaith ann. Ach le féirs ag Rob Finnerty, bhí sé ar fheabhas ar fad i ngeansaí na Gaillimhe i mbliana. Ach sin é, agus Bóthar na Trá buacach, Naomh Anna, d'imir siad an-mhaith sa gcéad leath ach níor leor é agus dháiríre an cúl sin sa gcéad leath cinniúnach go maith. It was far from impressive from ourselves. You know, Leitir Móir are a good side. We know that. They had a big win in the first game. So